Díobh, so seo é an obair bhaile le haghaidh anocht agus just theastaigh uaim é sin a mhíniú beagáinín roimh é sin a thabhairt daoibh. So an, an obair nua atá againn ná nodaireacht feidhmeanna agus bhí sé sin againn in ár rang i rith an bhliain. So muna cuimhin leat é, dúirt mé um, cúpla lá roimh na mocks, thug mé an t-eolas seo daoibh. Tá taithí againn ag déileáil le línte ag scríobh sa slí seo, Y cothrom le 3 X lúide 2. An-taithí againn leis sin. So dúirt mé, ainm eile le haghaidh Y ná F of X. Ok? So is féidir leat é a scríobh mar seo. So cuireann tú isteach an X agus faigheann tú amach 3 X lúide 2. Seo slí eile arís gur féidir leat é a scríobh. Má chuireann tú isteach. an X, so arís sin an ionchur, ansin faigheann tú amach an aschur, an rud éigin a thagann amach as. Ok, so i ngach cás is féidir leat Y a ghlaoch ar F of X, ok, má tá tú, má tá tú níos sásta leis sin. OK, so chun é sin a chur i bhfeidhm lenár obair bhaile. So dúirt sé anseo, má tá f of x cothrom le 2x lúide 3, faigh f of 1. So an rud go gcaithfidh tusa scríobh ná, agus tá mé chun an chéad ceann a dhéanamh, ná má tá f of x cothrom le 2x lúide 3, bhuel, cad atá ag tarlú don x, tá tú ag iolrú é faoi dó agus ag tógáil 3 as. So déan an rud céanna le 1. Iolraigh é faoi dó. agus dealaigh 3. So, sin an méid a gcaithfidh tú dhéanamh dó faoi haon sin dó, tóg 3, sin lúide 1. So, beidh do freagra, beidh F1 cothrom le lúide 1 sa chás seo. Déanann tú rud céanna anseo, má tá F of X cothrom le 4 X lúide 5, má tá F of X cothrom le X cearnaithe lúide 3, déan an rud céanna anseo. rud céanna má tá f of x cothrom le 5 x, uh, 5 lúide 2x, agus um, anseo, ok, so tá sé beagáinín difriúil anseo, deireann sé má tá f of x cothrom le 5x lúide dó, réitigh na cothromóidí, so is cothromóidí iad seo de bharr go bhfuil an comhartha cothrom anseo, ok, sin an t-aon fáth gur féidir linn cothromóidí a glaoch orthu. Okay. So anseo, in ionad de f of x cothrom le 8 a scríobh, táimid chun féachaint ar f of x is cothrom le 5 x lúide 2. So táimid chun a scríobh em in ionad f of x táimid chun 5 x lúide 2 a scríobh agus tá sé cothrom le 8. Ok agus as seo ní caithfimid ach an cothromóid a réiteach so bhí an slí seo againn ar chothromóid a réiteach so táimid ag iarraidh fáil réidh leis an lúide 2 so cuir móide 2 le gach taobh ansin 8 móide dó sin 10. So anois tá 5 x cothrom le 10 againn, ba mhaith linn fáil réidh leis an 5 fán x. So cad é a mhalairt de fá? Bhuel sin roinnt. So táimid ag roinnt ar an rud atáimid ag iarraidh fáil réidh leis. Táimid ag iarraidh fáil réidh leis an 5. So anois tá an X cothrom le dó. Agus déanann tú rud céanna leis na ceisteanna eile. Ceist 10. Mar seo a shainítear feidhm, so this is how the function is defined a shainítear arís ainm eile le haghaidh F agus an dhá dots X sin ná F of X nó is féidir leat a scríobh Y. So tá Y cothrom le 5X lúide 7 nó tá F of X cothrom le 5X lúide 7. So faigh F a 4. So in ionad F of X cothrom le 5X lúide 7 beidh tú ag scríobh ok cad é F of a 4? And caithfidh tusa é sin a líonadh isteach. Ansin deireann sé faigh an luach ar K a fhágann go bhfuil sé seo cothrom le sin. So arís an t-aon rud a déanann tú ná scríobh an cothromóid a thug siad duit. And in ionad F of a lúide trí, tá tusa chun a bheith ag scríobh, so téigh anseo, má tá F a ceathair cothrom le sin, cad é F a lúide trí, arís cuir isteach é i do chothromóid agus faigh é. Anseo tá siad ag iarraidh F of a trí, so cuir é sin isteach, cad é F a trí, cuir isteach é i do chothromóid. Okay? So beidh tú ag cur é seo, ansin, and in ionad an F a 3, cibé freagra faigheann tú anseo, beidh tú ag cur isteach ansan é. So beidh cothromóid agat agus ag deireadh beidh tú ábalta K a fháil. Agus ceist 15. Mar seo a shainítear an fheidhm sin. Ok so this is defined basically. This is how the, fi- the function is defined. Is cuma leat faoi shainítear, tá tú just ag iarraidh, tá f of x cothrom le sin nó níos déanaí beimid ag smaoineamh faoi y cothrom le 1 móide 2 thar x. Faigh luach f lúide 4 agus f a 1 thar 5. Arís an rud céanna in ionad x anseo, so in ionad 1 móide 2 thar x, beidh tú ag cur isteach haon móide a dó thar lúide a ceathair agus haon móide a dó thar aon cúigiú. Now b'fhéidir go bhfuil tú ag rá God, conas atá mé chun a bheith ábalta é sin a dhéanamh? Bhuel lads, an áireamhán, sin an fáth go bhfuil siad ann. Tá na freagraí ag an áireamhán so lig don áireamhán é seo a dhéanamh duit. Ná bí ag iarraidh é seo a dhéanamh. Ach amháin más maith leat. Agus má tá tú ag iarraidh é sin a dhéanamh, smaoinigh faoi sin, dó roinnt ar chodán, Tá sé sin, an rud céanna, ná cuir an codán bun os cionn agus iolraigh so faigheann tú 10. But is féidir leat just an áireamhán a ligint é sin a dhéanamh. Ok, so sin cuid I déanta. Faigh an luach ar X a fhágann go bhfuil sé sin F of X cothrom le 2. So má tá F of X cothrom le dó, cad atá ar ais againn in ionad F of X arís? It's haon móide dó thar X. So you have haon móide dó thar X cothrom le dó, réitigh é sin. Agus tá mé chun é sin a fhágáil díobh because tá sé an-chosúil leis an cheann thuas anseo agus ceapaim go mbeidh sibh ábalta é a dhéanamh sibh féin. Ok, go n-éirí libh.